Scrúdú Cainte teg B2 Meán Leibhéal 2 San fhíseán seo tá cur síos gairid ar leagan amach Scrúdú Cainte B2. Iarrthóir amháin a thugann faoin scrúdú cainte ag aon am amháin. Bíonn beirt scrúdaitheoirí i mbun an scrúdaithe. Thart ar cheathrú uaire a mhaireann an scrúdú cainte. Tá dhá chuid sa scrúdú, an comhrá ginearálta, an sraithphictiúr. Is fiú 25% den scrúdú iomlán na marcanna atá ag dul don scrúdú cainte. Tá eolas maidir leis na siollabais, páipéir shamplacha, treoirlínte don scrúdú agus a lán eile le fáil ar shuíomh teg, www.teg.ie. Cuid 1, An comhrá ginearálta Sa gcéad chuid seo den scrúdú, cuirtear ceisteanna ar iarrthóirí faoi réimse leathan ábhar agus topaicí. atá leagthaí amach sna siollabais ó A1 go B2, timpeall 6 nóiméad a mhaireanns an comhrá ginearálta seo. Anois, a Shíle, an bhfuil scileanna maithe ríomhaireachta agat? Níl mé ródhona. Rinne mé cúpla cúrsa nuair a bhí mé san ollscoil, ach níl mé ró-iontach ag clóscríobh, bím an-mhall ar fad. An bhfuil aon chúrsa eile ba mhaith leat a dhéanamh? Ba bhreá liom cur leis an eolas atá agam ar Excel. Bíonn Excel an-úsáideach agam san obair agus tá seans go mbeidh cúrsa á reáchtáil ag an gcomhlacht go luath. Faoi láthair bíonn orm cúnamh a lorg go minic. Chomh maith leis sin tá mé an-tógtha le podchraoltaí agus tá sé i gceist agam tús a chur le mo phodchraoladh fhéin. Déantar réimse leathan topaicí a phlé sa gcomhrá ginearálta, agus bítear ag súil go mbeadh iarrthóirí in ann tuairimí a chur in iúl agus forbairt a dhéanamh orthu. Ba cheart d'iarrthóirí a bheith in ann a gcuid tuairimí a chosaint de réir mar is gá, chomh maith le cúiseanna agus samplaí a thabhairt chun tacú lena bhfuil dhá rá acu. Moltar go láidir d'iarrthóirí gan freagraí nó sleachta a fhoghlaim de ghlanmheabhair. Is é an rud is tábhachtaí ná cumarsáid cheart a dhéanamh leis na scrúdaitheoirí. Agus iarrthóirí ag ullmhú, is fiú tabhairt faoi thascanna cumarsáideacha bunaithe ar thopaicí na siollabas. Cabhróidh an cur chuige sin le hiarrthóirí scileanna cearta cumarsáide a fhorbairt. Cuid a dó, Plé ar phictiúir. Sa darna cuid den scrúdú, tugtar ceithre phictiúr a bhaineann le topaic nó le hábhar faoi leith don iarrthóir. Iarrtar ar iarrthóir dhá cheann de na pictiúir a roghnú, agus labhairt faoin topaic agus tagairt a dhéanamh don cheist a luaitear sa tasc. Mar shampla, labhairt faoi na buntáistí agus faoi na míbhuntáistí a bhaineanns le poist faoi leith, nó a dtuairim a thabhairt faoi chineálacha éagsúla laethanta saoire. Bíonn dhá nóiméad ag iarrthóirí le féachaint ar na pictiúir agus le smaoineamh ar an méid a déarfaidh siad. Agus an dá nóiméad thart, fiafraítear den iarrthóir céin dá phictiúr a roghnaigh sé nó sí. Ansin, is féidir leis an iarrthóir tús a chur leis an bpíosa cainte. D'fhéadfadh sé go mbeadh ar an iarrthóir ceisteanna an scrúdaitheora a fhreagairt chomh maith. Cuimhnigh nach gá cur síos lom a dhéanamh ar cibé rud atá á léiriú sna pictiúir. Ba cheart díriú ar an ábhar nó ar an topaic. Ba cheart go mbeadh iarrthóirí in ann tuairimí a chur in iúl faoin ábhar, comparáid agus codarsnacht a dhéanamh idir na pictiúir, agus labhairt faoi na buntáistí agus na míbhuntáistí a bhaineann le cibé ábhar atá i gceist. Mar shampla.
Anois, a Shíle, cén dá phictiúr a roghnaigh tú? Roghnaigh mé pictiúr a haon, an feirmeoir, agus pictiúr a ceathair, an garda. Inis dom, mar sin, cén post is mó a thaitneodh leatsa Agus cén ceann is lú a thaitneodh leat? Ba bhreá liom post mar fheirmeoir. Feirmeoir is ea m'uncail agus is breá liom am a chaitheamh ag obair leis nuair a bhíonn an deis agam. Saol breá sláintiúil atá ann. Bíonn tú ag obair amuigh faoin aer go minic agus is breá liom an tsaoirse sin. Cinnte, ní bhíonn saol an fheirmeora i gcónaí éasca. Bíonn an-chuid páipéarachais i gceist na laethanta seo agus tá cuid mhaith rialacha le cur i bhfeidhm maidir le cúrsaí sláinte agus sábháilteachta. Ach ansin, maidir leis na Gardaí, ní bheadh an post sin oiriúnach domsa in aon chor. Bíonn jab an-deacair acu, measaim. Cuimhnigh gurb é suíomh TEG, www.teg.ie, an áit is fearr le heolas a fháil faoi na scrúduithe. Gheofaidh tú gach eolas ansin faoi na scrúduithe, siollabais, ábhar samplach, treoirlínte agus go leor eile.